ya the hot current pano pakanema wa times today uh, tili outside blantyre in fact tili mu mzinda uh, wa lilongwe and tichita apologize we are six minutes late uh, izi zili chifukwa choti tili mtchire koma ndimafuna ndikuonetsereni uh, uh, station manager athu uh, bambo uh, Wanda Msisha uh, ife owakonda timangoti bambo ndevu zamwayi takulandirani madzulo ano takulandiraninso inu uh, programs manager tathokoza kwambiri kodi iye inu- kodi anakhala bwanji akuseka
ngati mwana pamene pamene ukuseka iweyo mpati

ndikumalankhula zoona sitiliti nkotani bambo ndevu zamwayi chani kuyankhula cha sitiliti ndiye inu ingoyankhani funso straight imene e sitiliti eh. kufunika kwake ndiwo kuti pamakhala kuti pali anthu amene ali m'maudindo amene tinasankha amene titasankha choncho tinkafuna kuti azititumikira akamatitumikira ife amene ti- akutitumikira ife tizitha kuwafunsa mafunso nde sizingatheke kuti amalawi 21 million azibwera kumafunsa mafunsowo nde chifukwa chake pali ngati ma programs ngati awa amene amafunsa mafunso kwa anthu amene ali m'maudindo ma public officers kodi zinthu zikuyenda bwanji nkhani zikukhala bwanji nde ifeyo ndi udindo wathu mmalo mwa amalawi 21 million amene ali kunjako kuti tizifunsa mafunso kuti tiziyankhana so ndi ma programs amene amapanga hold ma duty bearers, ma, ma duty bearers accountable because they are supposed kumapanga zinthu zawo pambalambanda nde ife timabwera kuwafunsa chakuti chakuti tidagwirizana mwakuti chikuyenda bwanji chikuyenda bwanji so ndi program imene imafunsa anthu akumipando kuti afotokoze kwa amalawi zimene akuwachitira amalawi
aziiona bwanji anthu chifukwa alipo ena amene program iyi amakondwera nayo ochuluka ndi aliponso ena amene akangoona kuti kukubwera hot current jirejire kuti ine ndili pomwepo

analipo ena ambuye yesu akamachita zabwino nachiritsa akhungu Yeah. kumanka atani analipo ena amakwiya nazo mukumbukira yeah sizimakondweretsa ndiye pali vesi ina imene imanena kuti pamene ena ama- amadana nayebe akuti omutsatira amanka nachulukirachulukirabe ilipo vesi imeneyi Chimene chimandipatsa ineyo chidwi kwambiri ndi mangolomera ndi the feedback that we get yeah. from anthu ambiri yabwino nkusiyana mwina ndi anthu ochepa amene atha kuidetserera program mm. Wanda anayankha kuti kodi nchifukwa chani ndifuna ndingonjezera kuti Kunjako alipo ma institutions anthu amene ayikidwa mmaudindo ena atha kukhala ku parliament atha kukhala kubomaku kotsutsa nde alipo anthuwo amalankhula zina zinazo zimakhala kuti nzabodza zosocheretsa anthu so we come here nkunena kuti akuluakulu iyayi zoona sizizi. chilungamo chimene chenicheni chimene muyenera muchigwire ndi ichi so program ya hot current as the name suggests asisi amene amabwerezabwereza mwangoiwala kuti tikabwera pano zimene timanenazo sitimanenanso mokhota ayi oh no timanena za straight eh? timanena chilungamo chenicheni endi chilungamo sitimachiveka jekete ayi so amene samakondwera nayo ambiri amakhala kuti ndi kuti akuchita zosemphana zambiri ndi Amalawi
nkhani yathu nkhani zathu za lero sorry ya nkhani mu- mu- mu- ndi- Aku- aku- muwakumbutse za- za advert

program ya hot current uh, mmene inkapangidwa programu iyi tinkanena kuti muno mumadutsa current yoopsa kuigwira ukhoza kukomoka nayo ndipo ena akomoka nayo nkulakwa kuyankhula choncho ah, sikulakwa twe ndi live wire mhm. inu mmanena kuti sitimapepesa eh, and we speak truth to power mm. Mm. ndimafuna muthirire ndemanga pamenepo chifukwa tikulowa mo kwakuya
Uh, the good thing mm -hmm. timachallenja kuti wina utakhala kuti zimene tikukambirana panopazi uli ndi contrary view mm. we can create space yes. ena ake tidauza choncho kunena kuti musamatilankhule momatopera mbali come here yeah. and join us yeah. i know they cannot come because alibe zokamba zenizeni zogwirika mm. uh, That's number one. Number two, program iyi yakhalapo endi imadzapherezera mwambi wonena kuti tinkanena anathira mu si izi si izi timanena zija amene ama- amaimva programu iyi ndikumayendabe one shoulder high in town tikuwadzudzula they have paid the price mpingo wanu okay amene amayiona kumanena kuti aa titha kukonzapo ditu apo ena apindwa nayo so i'm glad kunena kuti timalandira feedback kuchokera kwa anthu apansi penipeni ngakhale ena amaudindo ndilekere pamenepo banda yes ife si anthu osowa chochita ife si anthu oti timangoyankhula chifukwa choti tili ndi kamwa zimene timalankhulazi timakhala tikudziwa kuti amalawi akulankhula nkhani izi mm. izi izi ndipo posafuna kubisa ndi program imodzi imene imakhala ikuyankhula ndi boma yeah. mm. inu aboma munauza anthu izi izi yeah. izi mwapanga izi anthu akusangalala izi simunapange mm. now mchikhalidwe cha munthu Ndi anthu ochepa amene umati ukamawuza kuti kumawadzudzula kuti apa simunachite bwino amakondwera. Yeah. Anthu ambiri ukamadzudzula amakwiya. Nde Baibulo limanena kuti ukawumisa khosi utadzuzulidwa uzasweka. Alipo anthu atawumi, anawumisa makosi awo atadzuzulidwa anasweka pano amachita kunena kuti I, I think ngati tili ndi ma advisors mziko muno amene amagwira ntchito mosalandira ndalama inuyo ndipo you're honest because ife sitimanyengerera kuti wina akatichosa Kwa amene, ntchito kwa amene ali m'boma amayenera kukhala okondwera ndi pologalamu iyi kwambiri chifukwa timawauza kuti komatu apo simukumaka yes apa mpira ukupulumukani mumbwita kumbwita yes ndimakonda kugwisa ntchito mawu Maya- amene. mba- Mbwiti. mbwi- mbwiti- Ehe. ah, mbwiti.
Mm. ineyo kwa- mtakhala mboma Yes. ndikananena kuti anyamata inu mu- mukutiuzira mayeso Yes. nanga ena amakwiya chifukwa chani chifukwa chake ndimati mchikhalidwe cha munthu anthu ambiri ukadzudzula amafuna kuti uziwavomereza even akamapanga zinthu zolakwika chifukwa chokuti anthu ambiri amene anazungulirawo chifukwa choti akufuna aziwadyera ndalama amawanamiza Nde wina akabwera kuzauza zosiyana anthu amakwiya koma uchiyese chinthu chamwayi kuti anthu ena ake akukuuza madzi asanafike mkhosi chifukwa imafika nthawi madzi amatha kufika amafika mkhosi madzi umalephera madzi amafika mkhosi yes umalephera kuti upange zinthu chifukwa walekerera madzi aja chifukwa anthu amakunamiza kuti yayi padakafunda padajiwisa galu ndiye ngati anthu ena ake amba kumanena zinthu zolakwika nthawi yabwino ndi mwayi oti ukhoze kukonza zinthu Zoona, zija. eh.
so that anthu amene ajawo akakonza zinthu zija uzafunse kuti ndakonza zinthuzi mukuti bwanji munkati zikulakwika Zoona, eh. ndakonza tabwerani Zoona. anyamata inu onani Zoona, zimene ndi- munka mmati ndikulakwisa ndakumverani ndakonza koma iyayi u- u- iyayi anthu no anthu samadana ndi munthu amene akupanga zinthu zabwino Ndimafuna ndionjezere ponena kuti alipo ena amene amaganiza kuti tikabwera pano yeah. timangonena zoipa za boma no. anthu ena amaganiza choncho okay. koma Wanda mwina ndi mboni we have had ma programs where boma kaya ndi achakwera achita bwino i remember one of the things ku speech ya convention yeah. yes. titalankhula dzulo lake ndi anadzalankhula nawo the following day almost responding to the issues and concerns zimene takhala tikupanga raise pa program Kuomba manja. it was very powerful tinaomba manja Kuomba manja. tikati mtsogoleri amene amalankhula motani motere mosapitanso motere ichi nchopepera ichi nchopepera we commented yeah titachezera nawo usiku wonse kutabwera ka issue kenakake ka anthu akumpoto kumanena kuti ka kota kawo sikakuyenda bwino adanong'oneza a Madalitso Kazombo a Madalitso kama anakalengeza chiganizo tinanena kuti this is what we want nthawi Action, yomweyo pompo, pompo, nthawi kuona kuti yomweyo apo pa osati zogoneza. zinthu zi- zidzigona mkuja mtondo mpaka kuti zitsanzo zimene tikhoza kupereka za pompanopa Eh, eh. ndi zimenezozo kuti mwina kungo kungophera Yes. mphongo Yeah. zimene akuyankhula a Msukuluzi Yeah. sikuti tinangobwera pano kumangoyang'ana zoyipa iya no. komanso tinene kuti the reason why we focus kwambiri kubomako Yes. nkumene nkumene kuli chisu- chithumba chathu asunga kumene yes kuko. misonkho ili kumeneko misonkho ili kumene nanga a Mutharika ali ndi misonkho yathu Ayi. alipo a joyce banda ali ndi misonkho yathu Ayi. wina ndani Nankhumwa ako however however however Yeah. amene asakusunga misonkho yathuyo koma akufuna kudzalowanso mboma nkumatiuza kuti tidzalowe mboma mm -hmm. we, we, we, don't, we don't pay a blind eye on them That's right. Because we want to see kuti kuti kodi awawa ali kunja kwa boma mm, fine mm. koma zimene akulankhula zimene akuchita mm. ngoyeneranso tidzawaone motani mm. because it's the, the government in waiting mm. opposition mm. koma as you rightly put it yeah. M- chidwi chambiri chimapita ku misonkho chifukwa kumeneko nkumene kuli thumba la- la Amalawi eyetu mankhwala sakupezeka bwanji mukaifunse dpp for the first time ndimafuna tiyambire pamenepo madzulo ano for the first time anthu atatu a president chakwera a secretary general a richard chimwendo banda ndikukhupiranso a Nancy Tembo ngati sindikulakwa anatchula nkhani ya imfa ya a Saulos Klaus Chilima mzimu wawo uuse mu mtendere what is going on kuti anthu atatu in one rally ayikamba nkhaniyi chikuchitika nchiyani tiyambire ndi inu uh, a Msiska um, chimene ndikuona ine ndichokuti tamvapo anthu ena akuyankhulapo za ngozi imeneyi maka amene ayankhula kwambiri ndi a utm komanso tamva a dpp akuyankhulapo uh, mpakana naona nyimbo kwaimbidwa nyimbo ya ndege now Kwaimbidwa- uh, kwaimbidwa nyimbo ya ndege eh, kuti chi- ndege inagwa bwanji mchikangawa akumavina Eh, azimayi I think, uh, I've seen Yes, some, I think, uh, yeah, clips ndaona yeah, timavidiyo but, tinatake ati ndege idagwa bwanji kuchikangawa so nkhani mmene mwanenera mzimu wa achilima use mumtendere ndi nkhani yokuti amalawi akuyikamba andale akuyikamba ena atengerapo mwayi kuti akhoza kumapanga ndale kudzera pa imfa imeneyiyi which for me is very unfortunate. I think we need to stay on the facts. Kwina kulikonse ngati munthu akumapanga go beyond the facts ndi zolinga zokuti akwaniritse zolinga zake then that is unfortunate. So aujeni a mcp nawonso anapeza mwayi lero kuti ayankhulepo potengera mwina za preliminary report limene lidabwera, lipoti longoyamba lokhuza nkhani zimenezi, nde mmene ine namva kwambiri mwina a Chimwendo chamene anazakambapo comment yoti mpakana ati adaona anthu ena kuti amapanga ngati moseka ku nyumba ya malamulo komanso A president a Chakwera adakambaponso kuti even preliminary report lakambapo zakuti zakuti ndi mwina mmene amamvera kuwawa poti anthu ena amakokeramo munkhani imeneyiyi I think so for me to, to answer your question kuti nawonso adapeza mpata mwina kuti ayambe I don't know whether ndekuti ayambako kuti anthu aziyankhana kuti this is what is going to be happening kuti nkhani zake aziyankhana choncho koma adalankhulapo motene mokhuza choncho mwina potengera kuti anthu ena nkhaniso adayitengera kubwalo. Kodi ndiye kuti anthu asachite asayatse makandulo? Ndikufunsa inuyo. Um, no simungalese anthu kuti asayatse makandulo and i don't think kuti pali munthu amene angamulese munthu kuti usalire chonchi Okay. chifukwa chokuti abwana mmene wamvera ululu ndi mmene munthu umalirira that's why muzaona kuti kumaliro konkuja ena akhala kumotoku akukamba za mpira Nzawo amwalira anthu akulira, ena akulira m'nyumba muja ndithu mamina, ena akukambirana za mpira, ena akukambirana za ndale. So munthu amene akulira maliro sungamuuze kuti iyayi musapange chakuti musapange chakuti no no no. Inu amene mwamaliza kulira fine and good. Amene adakalibe ndi chisoni akukhuzidwabe akamakumbukira kuti ah basi munthu uja tinamuluza choncho amenewonso aloleninso kuti alire mpakana nawonso atafika kuti mtima wawo wayamba kukhazikika pang'ono ndi pang'ono abwana it's a process. ndi process ya healing munthu sumangotemeka bala nthawi yomweyo n'kupola ayi nde za masenga koma za normal pamakhala nthawi imene umamulola munthu kuti bala lipole So if people are going to get healing through must allow them time.
through Chilima rallies, kaya ndi ma candlelight, they should be allowed to do that. i think so because you cannot tell them kuti iyayi basi mwamaliza kulira who are you Okay, let me quickly, quickly come in.
Yes.
Mene akulankhulira uh, Wanda kunena kuti pa nkhani yokhudzana ndi malilidwe sitipatsana uh, description kuti tilira motere ngati unajaa wena ndi anzako nonse mulilira limodzi chisoni chako chatha uthe uka- uthe uli ndi energy uthe kudya nsima katenge nsima yakoyo sichatha chisoni chako wina ngati cannot afford kudya nsima still malingana ndi chisoni chake azizigwetsa azizitani kaya aziyatsa kandulo kuyambira mmawa mpakana usiku ndi mmene akumvera iyeyo That's right. chinthu chimodzi umakamba za ma, ma, ma rallies Yes.
we cannot even stop people from having ma rallies okumbukira malemu achilima chifukwa uh, ngati mene anali utm mwa chimwe chitsanzo anali mtsogoleri wawo where probably i have problems Yeah.
ndi how people are packaging ma messages uh, ma- m- muzochitikachitikazo poyang'anira the sensitivity of the matter nanena m'programu ina ya Hot Current kunena kuti anthu ena ikachitika chikachitika chinthu olo nthawi ngozi yangochitika kumene ife tili naipa- we, are- we had been on tv throughout Yes. some people expected us to be saying zinthu zoti ife tilibe nazo umboni pa tv Yeah, we can't do that. ukumbukira No, we can't do that.
definitely kunena kuti Yeah. the school of journalism we went to simakhala that careless oh pano ndiye kuti uh, apha munthuwo ndi asisa ah, ah, where do you have the, where do you have the evidence from you, you understand mm -hmm. ndi chifukwa chake ndimanena kuti can we all be sober for once can we have the due process yofufuza nkhaniyi iyende bwinobwino akuboma ali ndi responsibility yoonetsetsa kuti amalawi are having the correct information yeah. akuitsatira bwinobwino, sipakukhala magapu, mpakana chilungamo chenicheni cha nkhanicho chitani? chionekere. Koma where some people think, ndinagwiritsa ntchito chizungu kunena kuti this ta tapeza advantage, mbwandi political capital, tithamanga ndi imeneyi, chimadzapezeka no kuti the bigger picture kuti kodi chidachitika nchani, kumangokhala no ma ma theories akumayenda kunjako which I find kuti its unfortunate.
Ndimafuna kuti sitingakambe kwambiri mm. nkhaniyi koma ndima, chimene chinandipatsa chidwi nkunena kuti mm. achakwera ayiyankhula yes.
achimwendo ayiyankhula mm. anancy tembo ayiyankhula mm. and this is on a political podium yes. anthu sitingawaletse kulira mm. amene angafune kulira alire mm. chavuta kwenikweni ndi chani kuti nkhaniyi anthu atatu akuluakulu ayiyankhule pa msonkhano that's, that's my question
brian nkhani imeneyi yeah i think i- closure yake kapena chifukwa choti anthu akuma- akumanena- akumayimba nyimbo imene unaonete yeah, koma- chikangawa yeah.
chiyani i think i- it's about closure okay kuti kuithesa kuti kodi idatha bwanji I think pamenepopo mpamene anthu enaake amakhulupirira kuti padali zina zimene zidachitika. Anthu amagwirana, amagwirana ufiti Amagwirana pa ufiti. nkhani iyi.
Amagwirana ufiti. Amagwirana Inde, ufiti. and- and- and we need to be ve- very straightforward. Yes. Amagwirana ufiti. anthu amagwirana ufiti kuti kodi ndi ngozidi yokuti yachitika yokha Kapena ena adakonza.
kapena padali anthu ena adakhala pansi kumapanga chiwembu so it has been a very sensitive issue and it's unfortunate kuti

pena you, you, because you never know kuti ukhoza ku- ku- kuyankhula bwanji That's right, yeah. You understand eh? That's right, yeah.
kuti ukuwapweteka mitima anthu angati That's right, so yeah. no matter what you say because kuli anthu awiri you understand eh? so kuli anthu amene akuganiza kuti ndithu s- anthu enaake adakhala kupanga plan ali mbali yawo then pali anthu ena ake amene akuziwa kuti ife mwina ndi ngozi idangochitika ali mbali yawo so ife tikamakamba panopa we need to walk pakatikatipa yeah.
because whichever way you anthu akhoza kukanga aku- ambali yawo kuwaona kuti ukwa- uku- ukuwalakwira ambali akuona ngati ukuwalakwira unfortunately ni nkhani ya dziko lathu involving a sitting vice president wathu it's becoming difficult kuti ingochoka considering kuti anthu adapempha kuti pakhale zofufuza now zofufuzazo choyamba chimene chidachitika ndiyo kuti um, kuda a- a- a mdf ankafufuza mbali yawo ngati eni ake a ndege adanena kuti mwina lipoti limenelo ndi lawo la iwo then ino kudabwera aja adanena kuti ino mwina akukhazikitsa ndi boma kuti aku Germany amene adakonza ndege imeneyi mkatikati mmene momwe mumabweranso mapempho ena anthu amene amene akuti kodi simungakhazikitse commission of inquiry kuti mwina apart from amene akufufuza awawawa enanso akhoza kuf- kufunsa mafunso ena kuti mwina amenewowo sangayankhe however ripoti imene idabwera kumaso kwa anthu ndi ripoti limene lili preliminary la kuchokera ku Germany lija limene mwina lidangopanga kauniuni kunena kuti so far zimene zikuziwika ndi izi izi izi so thats why mwina anthu ma comment awo akumabwera based on report imene fo amati linalo likhoza kutenga mwina chaka kuti lituluke so pa zimene zatuluka padakali pano papo ndi zimene zikumakhalanso ndi mbali ziwiri pali anthu ena akunena kuti mwaona mwina amene mmati kugwira ufiti ife lipoti ili mwina sitikugwira ufiti then pali anthu ena amene sakukhutisidwabe however you can only comment on what we have as of now you cannot stop people from thinking the way they want to think but what is it that is uh, patebulo padakali panopa maybe that's a discussion trying not to offend mbali zonse Yeah, pali mbali ziwiri.
chifukwa ndi- ndi nkhani zovuta brian Yeah, yeah. it's a very sensitive issue even you must apologize to the family ya achilima for continuously kumakamba nkhani ya malemuwa but because munthuyo sadali wa banja wawo yekha yeah, that's right. adali pres- vice president wathu ndi chifukwa chake ngati dziko tikuyankha but i know simungamangofuna anthu azingokukumbusani azingokukumbusani however this issue is issue of national interest thats why tikumalepherabe kutingoyisiyiratu and we have to come and talk about it andale akulondola pomayichita comment nkhaniyi pa podium on both sides a utm amayikamba nkhaniyi a mcp lero ayikamba tikulondola pomakamba nkhani pa political podium awa akuti mpaka nyimbo zu, zuyimbidwa Yeah, uka, uka, uka, uka, if I'm to build from Yeah. zimene Wanda akunena, nzonena kuti ndiye kuti already kuli anthu amene akukhulupirira zosiyana. Ena amene akumayimba, amene akumazikamba monena kuti nyimbo u- u- I think I was there watching uh, UTM Memorial Rally ya pa Masintha. Mmene anthu adalankhulira. okay that's on one hand amene aja ukamva bwinobwino ndiye kuti uh, uh, sakukhutira probably ndi zimene zikuchitika pa ground in terms of finding out kuti chi- chinachitika nchani ukamva mwina zimene zimakambidwa lero ndi anthu aja onena kuti they believe kunena kuti ife we are being accused ndipokamba za ufiti apo agwira ufiti tisamanene monama anthu aku utm ndi anthu ena they believe kunena kuti probably uh, boma linachita china chake zimamanenedwa zisa zija so uyu akupanga accuse awano ndi akumanena- akuma- akumamva nzonena kuti ah, how do we explain this probably zimene tikudziwa mwina awo sangazimvetsetse you, you understand mm -hmm. so funso lina kuti kodi akulakwa kumalankhula sunganene kuti anthu akulakwa ayi okay. koma zikungotengera kuti kodi polankhula akumalankhula chani that's my only, my only one yeah. for the first time i think ndamva mwina a Chakwera uh, akulankhula apapa

Mmene nanenera ndi kunena kuti titakhala kuti a- a- the, the unfortunate thing ndiyonena kuti tikupitano kuchisankho Yeah. vuto lonse limene ndikumalionalo ndi limenelolo yeah kuti titati tikhale sober enough tisalozane mwina msanga zala mpakana we have the final report Yeah. Ta- tapeza ma full details kuti muti chidachitika nchani muti apa adatani mafunso onse amene tinawo aja report ili layankha zimenezo kapena ayi where are the gaps But inu ndinakumvani munanena kuti there are some issues that this report is not going to give us. Ndinakumvani mukunena kaya Yes. ndinu. Yes. Ehe. Yes. And- and- and- and- and- Ndimafuna timalizire pamene. and ine ndanena kuti Yes. ndikumbukira i think there was in, in, in some last edition Yes. kuti akuti pali some technical issues zimene anthu akatenga kufufuzawo atatipatsa zina mwina and tidapanga appeal Yes.
kuti ngati alipo ena amene akukhulupirira kunena kuti mm, sitikuziona bwino bwino nde akupanga demand a commission of inquiry nde ndinanena kuti apule if this will make people kukhulupirira give them commission of inquiry Yeah.
zikatero Yeah.
chifukwa akukhulupirira kunena kuti pali zinthu zina zake zimene ah, tifusana koma ma germans mwina sayankha okay mwina mwina mwina ah, zitakhala kuti zimenezo n'zotheka mwina zichitike amati kutsutsa galu nthawi zina zake akuti n'kukumba Yeah. koma one thing my appeal issue iyi ikapangidwa ku- kupanga handle bwinobwino makamaka ndi anthu andale ine ndikapeza anthu andale i see some being very careless some statements very careless okuti pali, ma- pali, pali petrol apa ndiye kumasewera m- kheso cha- chapafupi m'petulo Yeah.
masewera titha kuyatsa dziko That's right. Yeah. so anthu andale they need to be very cautious akamachiyankhula ichi Yeah. ndale zawozo kunja tonsefe we are crying we lost the vice president and others Yeah. Brian nkhani iliyonse imakhala ndi mbali zitatu Pamakhala mbali ya uyo akunena nkhaniyo, then pamakhala mbali ya uyu akuyankhayu, ndiye pamakhala chilungamo. In this case it's the same thing, pali mbali zitatu, pali awo amene akuwanena anzawo, ndiye pali awo amene akunenedwawo, ndiye pali chilungamo. Aliyense akamakokera mbali yache. chimene anthu amafuna nthawi zonse at the end of the day we wish Justice.
patabwera china chake chimene chizaonese zoona zenizeni zokuti mwina anthu azakhutitsidwe mtima kuti i think zomwe zidachitika zoona zenizenizi ndi izizi however momwe zidachitikira pamene pajapa ndi zovuta nanga si anthu onse amene anali mmene mujamu Palibe adapulumuka amene adakafotokoza komanso zipangizo zina ndi zina tikunenano pa report imene ikunena sizimagwira ntchito zoti sitidzadziwa kuti kodi anthu. Ndimafuna ndimalizire penepopo kuti m'maiko ena m'maiko ena nkhani yaikulu ngati yachitika ngati imeneyi report lija lanena ma gaps amene analipo because the report has said there were ma gaps kodi sitingakhale honorable enough kunena kuti these gaps adachitika under my watch mayiko ena ena amanena kuti let me step aside mukunena kuti ndege i- zidali mwakuti mwakuti zidali mwakuti mwakuti this was, we- this was supposed to be my responsibility chifukwa chani sitima sitimachita resign kuti ah, ndimaona ngati kuti ineyo mwina ndichite step aside it, it can be amene aku- a- ena amene they were supposed to do something and sanapange mukulimva funsolo yes likumveka unfortunately yeah.
integrity ndi chinthu chovuta kumkakamiza munthu kuti akhale nacho ngati alibe anthu ambiri amene amapanga zimene zijazi imakhala issue of integrity kuti ineyo nda- zachitika izizi pali ineyo Under nakatha- my watch.
yes Yeah.
ndikatha kuchita bwino ndalephera ngati ndimalitumikira dziko langa moona mtima apapa ndalili i've failed my country i've failed my responsibility i've failed my duties No. Patha kubwera munthu wina akhoza kuchita bwino kuposa pamene ine ndapangira. Normally. Komano utati uonesese zimenezo zimachitika kwambiri ku maiko akunja. Maiko athu ifeyo kuphatikizapo lathuli ndi amene tazungulirana nawo chi Africa Ndi chathu phwanyaphwanya basi. ndi anthu ovuta timachita kukakatula pa mpando. Sachoka anthu pa mpando ayi. Kumachita kuthamangisa ndi zikwapu. So funsolo mwina by extension what we are saying is mbali zonse. Mbali zonse, yeah. Inenso am looking at zomwe tidakatha kuchita zimene sitinachite kodi mm. zimenezo azayankha ndani komanso akuyankhako zina mwa zinthu zimene anthu amafuna maybe not satisfaction yeah. what people want but yeah. probably that is what, what is the truth so it's gonna be difficult to convince munthu amene kuyambira kuyambirira ali mbali yake anagwira kale anagwira kale ngati zimene zizibwera pamene popo sizogwirizana ndi zimene adagwira iyeyo makatrash

chifukwa uh, I, I think I was, I was hearing so- someone some argument kunena kuti it's possible ithu idakhala ili ngozi okay komano ngati pali magaps ena kuti waona kuti aa tiye tifunsaneni kuti tsono ichi amene wapanga ndani you- you you understand why didn't you do this chifukwa anthutu nthawi zina amazadabwa mwina based on zimene zinachitika mwina prior to to, to the actual accident yeah koma tikamapanga zimenezonso tikhale tonsefe tivomerezane kuti ngati panonso kuti inenso ndinene kunena kuti ah, a a ifetu apa mwina sizinaende winanso anene kuti mwina tikadatha kuchita bwino tikatero ndithu we discuss this one kumaona kuti it's really a national issue titha kumvana chinthu chimodzi kupita chitsogolo koma wina akangogwira chake even, even in the absence of uh, china chilichonsecho

alire chifukwa kulira saletsana yes. komanso siumalembera malire kuti ujeni maliro watilira mpaka apa mm. i think what chimene chikumavuta n'kuti ena akati alire mwina pamakhala ngati kuti kuti mwa- mwaliritsa mm. mwamvetsetsa mm. nde tisa- tisakhale ngati kuti tikulemberana malire amene alire kaya alira ndi makandulo kaya alira ndi malale koma kuti tisamale pa zolankhula Eya. tisamale Inu- tikamalira tikamalirapo tisamale Mwa- mwakhalapo tonsefe ndi kumudzi kwathu yes ine kumudzi kwathu umamva wina akulira koma kuchokera uko koma achimwenewa koma mwakuti nde amayambanatu nkhani zambiri Ezo- zoona, eh. kumvetsera munthu kuti uyu na- anthu amenyanapotu pano uyu mmene akulankhulira anthu athu atanipo pano kumenyana nde ena amamutengera pambali kunena kuti iyayi izizi tidikire bwanji tisese

however when you choose your side imene ukufuna uyikakamile iweyo Yes, yeah. pl- please maybe do not recruit anthu enanso Yes, so- so- oipanga kuti i- i- iza i- ndizizi ndizizi ndizizi ndizizi pazikhala ka element koti what if ndakhala kuti mwina zimene ndikunena inezi ndikulakwitsa how, how, how is my conscience like

ku, ku stadium mm. maliro akunyamuka kupita ku ntcheu yeah. anachitanso comment panopa and probably because of the report with reference to the report which maybe enabe siikuwagwira mtima unfortunately the only solid thing chomwe tili nacho panopa is that one yes, yes.
will fought it mm. will not be happy with it mm. will not unfortunately that's what we are will be referring to it unless wina ake ndikumbukira mukulinja adanena kuti and I, I know maybe he was being insensitive mm. and I would akodi mmesa report ndilili ngati simukhubwa ndi mlemberani mm. I don't think we should be talking to each other no, like that no, no, no, no, no, however no. what he was trying maybe to communicate ndi okuti guys we may not like what we reading we may not like what we're hearing but probably what if what if
malizani 15 seconds. Ah, ah, Ambuye Bishop Msusa, is it Archbishop Msusa?
yes Akutumikira ku ku Nsipe. Adanena kuti titha kuganiza mmene tingaganiziremo. koma one thing for sure mmene zimachitika zimenezi mboni yoona ambu- mulungu anali kumwamba.
anali pomwepo ya yes
Titi- wina atha kumapeka zake wina atha kuma- koma mulungu anaona chili- chilichonse chinachitika kutiko ndimalizire pamene ndigwirizane nanu nonsenu it's a, it's a difficult issue to, to talk about yes pali akubanja amene ikabwera nkhaniyi amatuluka misozi pali anthu amene they were very close to these people amafunsa mafunso ambirimbiri the reason why we are bringing it this issue nchifukwa chonena kunena kuti yapangidwa comment yapangidwa comment ndi mtsogoleri wa dziko yes for the first time for the first time chitulukeni report yeah and Brian yeah. allow me quickly yeah ngati pali anthu adakhala kupanga pulani zimenezi eh anthu ameneyo ndi anthu oyipa and one day azaziwika yes no matter how long it takes believe you me brian if there were people that sat somewhere to plan this azaziwika and if there were no people if indeed this was also an accident probably it's just a healing process it's just the pain to imagine kuti basi munthu uja anangopita chonchi basi that also hurts brian takes time to heal i wanted ine ndisere pamenepo mukuonera uh, programu ya the hot current pano pa kanema wa times we are speaking to you kuchokera mu mzinda wa lilongwe ndi nkhani yopweteka olo- olo- olo ineyonso imandipweteka nkhani iyi ndi nkhani yopweteka tidalira anthu mu yeah imandipweteka because tonsefe we had personal encounters Yes. ndi anthu amene anatisiyawo yes so ndi nkhani yopweteka and uh, i speak here with a lot of pain Yes. chifukwa ndi nkhani yopweteka Yes. but we have to talk about it and uh, wina waina ananena kunena kuti these were not ordinary malawians Yes, no one mentioned it. and uh,

kanema wa times uh, ndine brian banda ndili ndi mtsukuluzi um, komanso uh, bambo ndevu zamwayi nkhaniyi yandisautsanso mudzulo wano njosautsa brian yandisautsanso kwambiri njosautsa that's why ndimanena kuti inafika nthawi ambuye yesu akufuna kudutsa m'mayeso adapempha kodi chikho chimenechi sichingandipitirire yeah nanena that's why nanena kuyamba kuja ndi munandinetsa kuti sizingatheke kuti tingoisiya eti yeah pati pakanakhala kuti padali nkhani yokuti mwina tisiye was Yeah. this one but i think we'll continue to talk about it Yeah. Yeah. ma issues akamapanga yeah.
tibwerere ku nkhani ina a president chakwera anali ku lower shireko for some days ndiye kumeneko sizidathe bwino akuti mpaka miyala kugendana chikuchitika nchiyani ndiyambe ndinu mtsukuluzi Ah, mmene mwaneneramo yeah kuti uh, we, we, we heard reports published reports in fact kunena kuti anthu ena kumeneko uh, adagenda galimoto zina zimene zinali nawo pa ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino ku lower shire kumene amakapanga ntchito zina uh, za boma from uh, what i gather ndi zimene uh, zimachitika makamaka osakhalanso mwinanso kungoyambira pano for, for quite a long time alipo anthu ena amene mtsogoleri wawo akamapita kudera kwina kudera kumeneko pofuna kuonetsa kunena kuti wathuyu ngotchuka kuno mm. amafunitsitsa kunena kuti chipani china chilichonse kaya ndi mbendera kaya chani zisaoneka kuti pa ground that has been happening for years unfortunately so what we hear is kuti kunali anthu ena akuti amakazula mbendera za dpp pansi kapena zimene kuti ah, mtsogoleri wa, wa, wa dziko yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha mcp adutsa zimene akuti sizinakondweretse ena ndiye kudali kachimpwirikiti whether that version is true or not apolisi amakamba kunena kuti the presidential convoy uh, motorcade was not stoned Ama- akala anayankhula choncho koma ndimafuna ndingonena kuti amalawi tidzisamalitsa pochita zinthu ndimafuna ndiyambe chonchi chifukwa ndikulankhula izi with a history ya zimene zidachitika mbuyo muso ndi mtsogoleri wa dziko yem- yomwe lino a- a Peter Mutharika akuchoka ku blantyre akuchoka ku blantyre Yeah, amachoka ku uje ku Mount Soche atapereka ma nominations awo. kudafika pokuti adasiya msewu oti agwiritse ntchito bwinobwino mpaka nakuyenda wa uyo uyo wa Uzi- madulira adagenda ku Ndirande uzinena Yeah, uyambire ku Ndirande wepo sasa adagenda yes now i know people uh, when it comes to politics amatha kupereka ma justifications osiyanasiyana ndiyambire pamene ponena kuti alipo ena uh, a Mutharika atagendedwa ku Ndirande andale nthawi imeneyo ena ankaombera m'manja kuti a zili bwinobwino ena pano mmene akuti ena amagenda galimoto za chakwera uh, ku Lower Shire enanso akuomberanso mmanja koma chinthu chimodzi brian chimene ndifuna ndinene n'chonena kuti the office of the president that office whether pali a Mutharika today kaya pali uh, a Chakwera kaya kubwera ndani kutsogoloko that office we have to respect all of us ndale kuzisiya uko zina kuzisiya ukoko number one number two ngati dziko can we grow to a level yonena kuti tikakhala kuti tili ndi ma issues tisamapange resort to violence tsiku lina ndidapeza anthu akumenyana ndinkafunsa nzanga kuti ah kodi anthu amamenyanabe kuti asemphana chichewa mpaka n'kuyamba kumenyana sitingapeze njira ina yopanga express our issues ndiyambe nkunena kuti zimene zidachitika nthawi ya a Mutharika ndi zimene zachitika ku nsanje tisamazilimbikitse ngati dziko ndiyambe choncho
brian ine sindinyengerera ayi simunyengerera ayi
muzipanimu muli anthu ena ama- amazifuna ngati kuti iwo ndi azioneka ngati kuti otamika yeah akumachikonda kwambiri chipani you know anthu osaganiza bwino uyu amene because awa akuyankhula ngati nkhambakamwa nkhani idachitika nkhani idachitika ine ndikwada basi anyamata a mcp Ndikwada ena basi. ake Ah, otamika ndikukuza- ndu- ah, I'm Ine- saying- ine ndikwada basi. No, musadabwe ndikukamba zimene ndawerenga Tayankhulani.
yes anyamata ena ake amene amazitenga ngati kuti iwo ndi akuchikonda kwambiri chipani cha mcp kuposa wina aliyense adapita umakazula mbendera za zipani zinzawo zimene zili ku nde kusokonezako kufuna kutamika kuti mabwana aziyamikira ee iwe nde ukuchikonda chipani ndikumakachita provoke anthu kumene kujako Ali chikhalire. ali chikhalire basi kukazulazula mbendera za anzawo za chani kuti iwe kuti ndani iweyo anthu aja amene ajanso nawonso mmalo moti mwina ad- adandaule kuti aa bwana nanga tizipanga choncho nawonso akuona ngati kuti kuyankha bwino tiyankha ni miyalaso you see now zimene zimachitika tikakhala kuti anthufe si- sitikuganiza bwino tonse uyu otamikayuso nayenso amene andi and a mcp akuyenera kuti amene amuzuzule kwambiri because look at zime- how it ended because of overzealous ine ndiye ineyo ineyo Eh, si- koma pake chakuti chakuti chakuti chakuti akuluakulu tiyeni tiphunzire ku tolerance ziko munomo muli zipani zambirimbiri simuli chipani chimodzi yayi so to expect kuti sitiziona zipani zina zili mziko momunomo ndiye kupeperako Kuna- kuna- ndiye kudzinamiza kumbwambwanako kutoko wina adakhala pansi kuti Nkumana tiyeni, kuti tika- simuona. tika- tikachotse tikachotse mbendera za chipani chakuti simuona kunoko yayi

mwati idiot these idiots that went there nkumakachosachosa ujeni in the same manner the other idiots amene ankatenga miyalaso nkumagendaso ndi ndi ah, two wrongs don't make a right you can't be stoning anthu ena ake in a ziko limene timanena kuti ndife chiziko limene tili ndi zipani zosiyanasiyana tidavomerezana tidachita kugwirizana kuika ndithu mmalamulo athu Tizikhala ndi zipani zosiyanasiyana zimene kuganiza kwathu kuzikhala kosiyanasiyana. Tikuyenera tivomerezane. We are going to have different views but there is Malawi. Tonsefe ndi Amalawi even when we differ in ideas and ideologies however our difference is on the basis that we want the best for this country. Now tell me how is kuphwanya magalimoto, building this country tell me how is kukazula mbendera za anthu ena ake building this country when you say kuti chipani chanu you are a democratic party that you can accept anthu ena ake where is the tolerance there ku one party tidachokako ku one party tidachokako sitidzabwereranso yes Now tili ndi ndale zoti pa msika pakhoza kukhala mbendera za zipani zambiri. Exactly. ndipo wina asachite msungu kukhosi kuti ine ndikukachosa zawo mukhala yathu yokhayi and amauzana kuti chimene chimalakwitsa nchonena kuti we want to live in a cosmetic world yes mdziko muno tili ndi matipate and tivomereze kunena kuti yes iweyo ngati mtsogoleri wa chipani mwe- mwachitsanzo zimene Yes. alili a Chakwera Yes. kulipo kwina anthu amati akaona a Chakwera amanena zakukhosi samasapota a Chakwerawo Zoona. ngati mtsogoleri wa chipani Zoona.
kuliponso kwina a Chakwera akapita anthu amaombera manja kulipo kwina a Mutharika amati akapita amati awasotu ndi ayi koma kulipo kwina sungakambenso zonyoza a Mutharikawo ndi golide wawo That's right, mbali yeah. imeneyo so tiphunzire kupanga coexist itha kuyima mbendera ya UTM apa akukhulupira mu UTM yekha. That's right, yeah.
ya UDF itha kuyima Yeah. poyamba kuwaku iyime patipo so ndikugwirizana ndi Wanda kunena kuti the moment we begin kuzula because this ndiye chimene chinapanganso cause mikwiyo ya wanthu eh? koma solution isakhale yogendana No.

Oh, ya. A- a- a- a WhatsApp adaona kuti si amene tingalembe zinthu ndikuuzani
okay so
kupanga ma vn zimangodziwa sungalembe zinthu zokuti zipsa anthu nkuwerenga kuti nde amapanga ma okay

Alipo anthu ena amene akakhudzika iwe wakhudzikawe kapange zako mkukhudzika kwakoko ife tikamabwera pano kukamba ma issues athu timakhala takambirana tikamba izizi so alipo anthu ena kaya kuzipani kaya kutani kaya afuna againe prominence kumeneko azipanga not mentioning our name. Kodi sizingatheke
kuwauza kaya a Peter Mutharika kaya ndi a Chakwera kaya ndani kuti bwana kumene tiulowerako pepani koma we are not popular sitinafika poti tikhoza kumauzana chilungamo kuti sikuti muyembekezere kuti aliyense kumene kuku ndi wathu timanena kuti even program iyi imene tikuonera papa Yeah. Brian I'm telling you

oho as long as ife si ndalama we will not and you're not ice cream ukafuna ndale azikukonda uzigulisa ice cream tsopano so kusemphana maganizo uko Yes. it doesn't necessarily mean kuti you're fighting they are going maybe ndi wongofuna kuphera mphongo pa Yeah. zimene kunena Yeah.
sizingatheke munthu kwina kuli konse kumene upita anthu azikukonda. Popular. No.
Ayi. so uzi- kuvomereza kuti kumene Yeah. tapite ko Yeah. samandikonda Yeah. koma chifukwa choti ndine munthu mtsogoleri wa dziko It's zimene on. It's ndikafikeko on.
ndiye ku- kuganiza bwino kukhala ndi tianyamata tako tomafuna kuti tipite kumene kujako akuti pofuna kusangalasa iweyo No. nkumakasokoneza sokoneza kukaputa anthu nde condemnation zipani imene ziwiri kuyamba. zikuluzikulu ndizilankhule ku, ku DPP kuli director of youth wanyuwani Yes. a Norman Chisale Yes.
yes ku MCP kuli Steve Baba Malondera Yes, Malondera.
wachinyamata yes inuyo inu inu inu Ngati kuli anthu amene amagwiritsidwa ntchito kwambiri zipanimu ndi achinyamata Yeah. and nthawi zambiri alipo ma director of youth ena ake oganiza amati amati mwa mwa half Amati Olo- half.
o- osaganiza munthu hafu nde kuti kuganiza bwino amatuma osaganiza. anya- anyamata awo nkumakapanga zimene zimachitika ku Lower Shire zi

kaya ndi achipani kaya ndi akumpingo tidzisiya kuganiza kuti anthu akhoza kumangotinamiza basi kuti osa iwe kumaona kuti because ukhoza kukhala pa msonkhano maji ine, ine ndimanena kuti kuti udziwe kuti anthu andilandira panopa and you, you gentlemen we have been to so many parties Yeah, we have, we have.
rallies
umaona kuti kumenya slogan ya chipani anthu zi sikugwira isn't that a sign kuti kunoko zinthu sizikuyenda now denial Ehe. nde vuto lalikulu limene tili ndi anthu ndiye nano amafika nopo mpaka kukatengano o- ojiya kukatenga ojiya kuti kuti zioneke ngati kuti ziku- zikuyenda denial yo imene tiku- tikunenayo kuti kusavomereza kuti pali zinthu zina zimene sitikupanga bwino zimene anthu sakukondwera nazo however mwina pofuna kuthamangisa nkhani imeneyi ndikuona aChulu akuonesa zala kumeneko kuti nthawi yathu yatha brian awa anakambapo nkhani ya Mutharika andine ndimakumbukira tidapangaso Hot Current imene tinkachita condemn anthu amene amagenda because ofesi ya president ndi ofesi ya ulemu

careful chifukwa tili ndi nkhani ziwiri zikulu Ine ndima- zatsala ndingomaliza so we have moti- 15 minutes Pfani more. mali- ndipo- eh, Fani malize motero kunena Yes. kuti utati uone kuti aChakwera ngati tsogoleri wa chipani atha kutuma anthu kuti tsono mbendera kufuna muduse kumeneko I don't think ati so. answer is no Yeah.
aMutharika amatuma anyamata nthawi imene ija kuti yenda ndi zikwanje kusewu

tipange zonena kuti titani anthu atikonde ndiye tikafikanso Tikonze kuno zinthu. tikafikanso kuno we are very unpopular Tisamalize Tisi- ti- zolankhula zathu. tilankhulenso bwino Kumene hotelo. kuti tichoke bwino kuno etu aGrelzeder ndi aNtaba akuti tiyiwale zonse zakale zimene amalankhula banja lidatha ndiye tiyiwale aGrelzeder adayankhula zambiri mdziko muno adayankhula zambiri lero andiuza ine kuti fufutani zimenezo kodi tifufute tiyambire mpamenepo kuti munayamba ndinu nthawi ija munayamba ndi apa.
eh, ine ndimanena kuti yes pali manyazi 5 mu gulu la manyazi yeah kuti munthu uli ndi manyazi okwanira umayenera kukhala ndi manyazi 5 the least you can have ndi nyazi limodzi lokha kukhalako ndi kanyazi kamodzi ukamapanga zinthu ukakhala munthu opanda nyazi olo limodzi you are a very dangerous person
to imagine anthu ena anthu ena shameless people shameless kuntukwana munthu kuntukwana munthu zoona kenakanso nkumabwera mopanda manyazi olo Eh, limodzi. maso ali pa maso ali Kuzayima pa pamaso pa munthu amamtukwana uja hey, inu ndi abambo anga ine Ayi, Koma, hey.
matukwana bambo manyazi Lero onse- limwe ma- ziwa- manyozo onse atatha ukhale nawo nyazi limodzi lokha. At least uzikhale nyazi limodzi At least nyazi limodzi lokha limenelo limatha kubweza Limatha Ezo- kubweza. ezoona eh. kuti kuli mawa ezoona eh.
osamatha mawu Tisa- ngati tikuziwa kuti ife ndi okonda zoyendayenda ife ngoyendayenda tisamathe mawu kumene tiliko chifukwa mawa limafika mawa and anthu limafika. amakumbuka zimene munayankhula olo mutachuna pakamwa mwa mtundu wanji kumanamizira ngati kuti iyayi ndabadwaso mwasopano ndipo ali nkuziwa kuziwa tima example tolowera mani Epa, yolowera ndikumakhala yolowera. yophera awemba machita kuona kuti koma amwene you think kuti ukamayankhula zimenezizi even these people you're convincing them unfortunately banda politics is a game of numbers Yeah. ikangofika pamene popo amakulandira amakusekelera koma they remember they remember what you said sura sura ma yukhara yukhara they remember what you said so you may think you're clever mm. with how you're playing with words mm. but shame mm. uzikhala ndi manyazi zikhala ndi manyazi ndimafunanso ndinene kuti ndale ine sindidziwa kuti nkanyama kotani koma joseph nkasa adayimba nyimbo kuti akuti ndale ndikanyama koyipa ndiye timayiwalano onse amene tavutikana nawo aja timayiwalano pali anthu ena amene tayenda nawo ulendo onsewu awawa akhala akutitukwana ndiyeno lero takhalatu ku high table Ma- ma- mashasha kodi muziwa akhalano ku tili nawosotu anzathu enatu even atolankhani anzathu e zoona e inu pano tikugwira ntchito ife ku times pano titati taulukira ku mawailesi ena zoona mwakanyozaso zoona so zoona pamene tikunena ndalewe i think awa adayankhula mawu amphamvu adati chani kodi adanena kuti anthu akakhala kuti akudya ndalama pena amakasungisa kaye ma ubongo awo the, the, the brain goes on holiday when you listen to them ndi chithunzithunzi chimene unali nawo nawo anthu aja umazanena kuti i think ili mwina ndinaombera mmanja mfiti mfiti ya tinaombera mmanja mfiti chifukwa chikumbumtima chizikufunsa Yes, chizikubanga. zo- zoona eh. kuti ineyo eti

He was very loyal to the party. Yes. Very loyal. He never left. He never left, yeah. He never left.
No, ineyo nkhawa yanga imene imakhalapo ndiyonena kuti zipani zimayiwala and I want to emphasize on that point kuti awawa ano abwino amakhala ano awawa amene abwera kumenewa why can't we honor anthu amene tayenda nawo koseku later on amene wawa obwerawo amadzakhala nduna amapatsidwa mipando zili ngatitu mkazi wachiwiri Eh, komano ndimafuna ndinene kuti its not fair not at all yes um, mmene akunenera wanda sikuti chipani cha mcp you you remember kwabweratu anthu ena ake omwe otiso we have called them recycled politicians they have joined mcp even m'mbuyomo sikuti a mcp wo as the leadership sakudziwa

uh, much as akulandira anthu akapanda kuwapanga manage bwino bwino akubwera kumenewa chifukwa akuchokera kwina kumene so they have had their issues mm. if they don't manage this mmene mukuneneramu nkumaonano kuti apeza golide kusiya akalekalewa yes amayambano kunyuka ndi akalekalewo Pali anthu amene- pali anthu amene ukabwera mlamba yes

so anthu obwerawo yes alandireni pakuti ndale nzamanambala koma musayiwale amene anali pamenepopo pamene anthu ena sankakukhulupirirani akukutukwanani akukunyozani alipo anthu ena they trusted you when no one did alipo anthu ena they believed in you when no one did alipo anthu ena amene ayenda nacho chipani cha mcp yes awononga ndalama zawo Yes. ena mpaka kugulitsa nyumba Yes. ena mpaka kukatenga katapira Yes.
chifukwa chofuna kuthandiza chipani cha malawi congress Yes. amene aja tisawayiwale Chichiri kunja ku 26 Eh, years ehe. kutswa amene aja kunja.
tisawayiwale ndiye akubwera akuthwa pakamwawo Ehe.
koma sadly othwa pakamwawo ndi amene apatsidwe mipando amatenga mipando azawo aja Tisapange basi, choncho. tisapange choncho a
dalitso kabambe

ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu ndiyambire kwa inu ndiyambire kwa inu ine ndisanayamikire a dalitso kabambe ndatchaya kaye pang'ono okay mundilole kuti nawonso ndiwatchaye kaye pang'ono okay ndiwatchaya chonchi mm -hmm. a dalitsowa adalitu mkatimu m'bwalomo yeah ngati gavana okay kodi zimene akunena apazi amapanga Ali mu time ya governor. Yeah. Ngati samapanga pano ayamba kupanga chifukwa chani? Ndiyambe choncho Okay. kwa chawa. Okay.
However, ni munthu wanzeru.
Yeah. He knows what he's talking about. That you cannot take away. When you listen to him doing his calculations and explaining, Yeah, my yeah. he's an intelligent guy. For me, if you get a chance, Yeah. kuti anthu akupanga ujeni akukhulupirirani zimene mukunenazo Please don't start changing stories because dzikoli ine ndimanena mobwerezabwereza tili nawo amalawi odziwa zinthu if we give them chance sitikufunikanso mwina kumadalira anthu ena ake kaya kuti kuti tili nawo komano problem imene tili nayo mdziko munomo bwana anthu ena mipando olo atachita kudziwa kuti izizi amaziwa ndi Brian koma chifukwa choti adavala magalasi okuti mm. Brian Banda ngwa nsulizo they will never give you a chance to help mm. munthu kumaona kuti zosambira apa mwana kwira ayisa na mulola ukita kutchira baba hata kupulumutsa kumakamangana kwa dunia kidikira bambo ache mm. ndadzampulumutse mwanaye mm. so having said about it, I have Akabambe is a well-trained guy He knows his stuff, I hope given a chance he is going to prove kuti ndi munthu odziwa amene akhoza kupanga even atatsogolera. Ndiyambe choncho nkhaniyi. Amtsogoleri.
ndigwirizane ndi Wonder Ah, afuna af- asafuna akabambe tidzifunsabe kuti kodi mmene munali ah, was- ah, ah, ah, governor wa reserve bank was a very strategic position anthu azifunsabe zimenezo bwanji simunkapanga zimenezi yeah. number one yeah.
of course I, I, I, I heard I heard whether that's true or not mm -hmm. I heard not from Mr. Kabambe I heard from someone kunena Dr. kuti Dr. Kabambe ah, eh, Dr. Kabambe yeah.
akuti litalowa boma ili akuti he had kubambira kwene kwene so, I think sadangwa sadangwa achotse kubambira kwene kwene kwene akuti he had given his advice okay. on how uh, the country could manage the economy akanapereka ndithu koma zooneka zo- zopweteka I, i heard that from somebody very close mbali imeneyo koma ukawamvetsera and i followed even his public lectures Uh, amene anali ku Mzuni uh, uh, i had we had some, some, some, some interactions at Nkhani yaku Blantyre over the same Akabambe kunena kuti economy ndi zimene amadya that we can't take away from him. Amadziwa. He understands Amadziwa. the sci- Ndi- ndi dolo. Ineyo I may not be an economic journalist o- oti mapanga za economy. Koma alipo ambiri amene you, you, you ask them kuti mkulu how- what do you make out of him? amazitsata and zina zija zimene ife takhala tikuyankhula even ma programs kunena kuti if we can have uh, a pool of this kwaika pa- akwaku- can you discuss this and advise how best we could go up amazidziwa si munthu wongonena wapefera waloweza alipo ndimakamba za nditawafunsa kuti are you the man amene mungavale nsapato za the late saulos klaus chilima Akune- ananena kuti the, the, the shoes are big but we learn to grow in them

even ukamayankhula ndi anthu aku reserve bank Yeah.
past or current amawapatsa ulemu Okay. they look at him as one of uh, ma governors amene Ati ma transformers.
yes Mm, Okay. mm, mm. Amapatsidwa ulemu? yes
he may be said mwina mu nkhani zina zokuti mwina ineyo i can't comment on that nkhani zina zimene mwina anthu adanenako koma zomwe ndikudziwa ndikuti i have friends amene ali ku Reserve Bank. rbm Mhm. past and current amaona ngati ndi munthu woti atabwera they knew kumene amalowera naye. Okay. He understood the assignment and probably were. Ngati andale, because the problem sometimes zimene zimachitika Brian, when you work with ma politicians, some politicians are buffoons. Buffoons ndi anthu amene amaona ngati kuti m'manjamu ndi kunsi kwa phazi nzofanana okay they are called buffoons they think the palm of the hand is the same as the bottom part of your foot when you work with buffoons sometimes andale amakusokoneza even if you are a fine guy you are working with people that are telling you kuti ngakhale zi iweyo kumene unaphunzira kusukulu kwako ndi izi ndi izi koma ife utipangire izi Zona, timatero. Ndiye ukayamba kumapanga zimene zijazi umazakhala ngati kuti ukupanga you are entangled mu ma buffoons aja nde anthu akatuluka nkumayankhula sometimes anthu amazanena kuti ah komatu tinkakuonani mmapanga nawo zinthu za apapa koma iwe pawekha umazanena kuti but for me Yeah. ineyo am capable of doing izi izi izi izi Ndaona munakweza zanja. so mwachidule kumaliza nkhani yanuyo Yeah. like i said before yeah to say kuti kabambe za econ amazitsata Amazitsata, amazidziwa. i think We- we- we- even anthu onena moona mtima they are going to respect him for who he is Okay. he understands these issues

olo ntakuika posta ija ataona kuti koma sidaiki fani maona kale kuti zimeje nzosakwanira Okay. koma kunena kuti iyi ya Likomayi titambasule nde tinene kuti iyi titambasula Sabata ya mawa. Yes.
Ti- iyi isa- tidzawapatira. Tiyambe- tiyambe- Tiyambe ndi ya Likoma. It's a top story sabata ya mawa Yes. koma to imagine kuti anthu akhoza kukhala pansi Eh, wina wake thinks kuti ndi yake nkuganiza kuti tasamutse anthu tigulitse likoma I- i- it's, it's a sad story timalizire pamenepa Ndimafuna ndimalize ndi vesi imene ndidaimalizanso tsiku lina, koma ndi yamphamvu kwambiri. Inu a ndevu zamwayi, ndimafuna ndimalize ndi vesi. Imalizeni. Paulo adamutuma Timoteyo kuti upite kwa Atesalonika, ndiye akunena kuti kumeneko kuli munthu otchedwa alessandrio ndimafuna ndimalizire pamene alessandrio is back because it ali ndi a deeper meaning of zimene takambirana lero yes 2 eh. timoteyo chapter 4 verse number 14 mm. mpaka 15 mm. alessandrio osula mkuwa mm. anandichitira zoyipa zambiri lemba likuti chani adzamubwezera iye ambuye monga mwa ntchito zake ameneyo iwenso timoteyo ukamusamale ukapita kumeneko uchenjere naye umpewe amatsutsana ndi chani pakuti anatsutsana nawo Mawu- mawu mawu athu ndimafuna ndimalizire pamene yathera pabwino yathera pabwino yathera pabwino alipo 2 timothy chapter 4 Yes. verse 14 mpaka 15 Alessandro ameneyo alesandriyo amatsutsana ndi mawu athu adatsutsana ndi mawu ake Ndaba- Ada- ndaba- ada- ndaba- adatichitira zoyipa ife zambiri adzabwezerana adzabwezera Ambuye- ekha ambuye azambwezera ambuye oziwa koma obwezera ukapita kumeneko ukamusamale alesandriyo msamale

akhala akuta ama- ama- amakalumpha masipika alessandrio alipo ambiri alipo ambiri mbomamu alipo ambiri mmaderamu opposition muja alipo tisamale nawo alessandrio Yes. adatichitira zoyipa zambiri koma Mulungu adzambwezera iwe alessandrio usamale naye ine ndimasamala naye alessandrio mawu anu omaliza madzulo ano tiyambire ndi inu tipereke ulemu kwa amfumu ine ndingomaliza ndi nkhani imene tinayambirira ah, nayo timakamba I think nkhani yokhuzana ndi ah, nde- ngozi ya ndege ija ndingobwereza kunena kuti amalawi ndi nkhani yopweteka kwambiri tisalowetse ndale ndimalizire pamenepo
tizitha kuuzidwa zoona ndi kusapsa mtima yeah.
ndi kuvomereza kuti i think zowawazi ndi chilungamo tikazafika pamene popo pomamva kuwawa ndi chilungamo nkunena kuti while it's hurting but that's the truth i think we can do better we should do better we will do better that's the only way this country abwana is going to develop and tidziuzana zoona zikupweteka abwana ndipo zi- ehe. With tears in our eyes chifukwa chonena kuti zidzipweteka panopa yes kupanda kupweteka panopa yes zidzakupwetekera utatuluka yes nde umalira misozi yosatuluka Kuti ndikadamvera anyamata aja. misozi imene yowawa kwambiri yosatulusa mawu Mm. zizipweteka kumene ngati ufuna kukonza zinthu tidanena kuti kufu- pamene patupa

umathamangira kwa Dupa masalimo munthu wa mulungu Mwina fire service. Alessandrio kumusamala
Ndine Brian Banda, uh, we want to give um, a special mention madzulo ano ku Sigelege Hotels. Um, sitingachoke pano osatchula tikulankhulira kuno they have been very kind enough atipatsanso bowl ya zakudya ayi ya, ya ma fruits iyi tikachoka pano tipulumunya Mm. so we want to appreciate the hospitality imene talandira kuchokera kuno ku Sigelege uh, hotel mu mzinda wa Lilongwe yes and we owe them a great uh, form of gratitude yes ndine Brian Banda Awa ndi bambo Mtsukuluzi, awo ndi a ndevu za mwayi. Pa camera panali Henry Chulu komanso Haiten Chilemba. Ku van yathu pasipa. Tili ndi OB van Yes, pasipa. Mmenemo the able hands, the able hands of ma- Zake- Technical manager.
Eh, tec- oh, technical manager, eh? Our technical manager.
Zacchaeus Kasonda.
Yes. Amasintha bwino makamera amene. Yes. koma ku blantyre yes tidali ndi bambo howard ndingomvera ba, bambo howard dzingomvera machine
Zi- zimenezo tidzakamba tsiku lina we want to thank you tonight for being with us here at times radio ine brian banda until next time it's goodbye